len don an ka jamana baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen de kama e mɔgɔ minnu b'a fɛ n'i ka cakɛda u ka se ka lakodɔn walima i bɛ baara suguya minnu kɛ i ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye cogoya min a mana kɛ baara fɛn o fɛn i kɛra fonctionnaire ye o bolola baarakɛlaw a mana kɛ fɛn fɛn n'aw y'an wele an bɛ se aw ma wa baɲumankɛtɔn mɔgɔ minnu fana bɛ ni olu b'a fɛ k'an ka nin jɛmukan in k'an dɛmɛ an ka baara la aw ka dɛmɛ Ni aw mago bɛ an na fana, an ka kunnafoni, o bɛ jɛmukan in kɔrɔ. Bi bi in na, an ni promoteur dɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo, ni ale ka baara, ale bɛ entreprise baara de la. Nka komi kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da, an bɛ kuma di a ma, a ka ɲɛfɔli k'an ye a ka baara tagaboloya la. N balimakɛ, somɔgɔw? Tɔɔrɔ sɛ, alhamdulilahi. Baasi tɛ yen.
Ee n ka foli b'aw yɛrɛ ye. Anhan. Ee ne tɔgɔ ko Butoyi. Unhun. I y'a fɔ cogo min na, n bɛ baara kɛ entreprenariat cadre kɔnɔna na. Unhun. N'o ye ka jɛkulu sigi jɛkulu min b'a to mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ sabati baaraw kɛ voilà donc n'i y'a ta o bolo kan an bɛ fɛn kɛ an ko min ma ko formation ka mɔgɔw kalan minnu tilala kalan na walima minnu yɛrɛ ma tila fɔlɔ k'u dɛmɛ k'u hakiliina fara ɲɔgɔn kan k'u dɛmɛ k'u ka kalan sabati an bɛ fɛn kɛ fana min an k'a ma ko représentation c'est à dire ka mɔgɔ nɔbila ta i bɛ ko dɔ kɔnɔna na i bɛ jamana wɛrɛ la ou bien i bɛ région wɛrɛ la nka i mago bɛ ka baara kɛ an bɛ yɔrɔ min na an bɛ se k'i nɔbila ta k'i dɛmɛ o cadre fana kɔnɔna na principalement an bɛ fɛn kɛ an ko min ma ko orientation professionnelle ani coaching de vie d'accord baasi tɛ nka e nin baara min ni e ka choix portera a kan a sɔrɔla mun de fɛ ayiwa sani n k'o ɲininkali jaabi n b'a f'i ɲɛna fɔlɔ n k'an ka entreprise tɔgɔ ko eh, astuce prestation ah. eh, n'i ko ko astuce prestation i ko ko n y'a fɔ cogo min na sisan orientation professionnelle ani coaching de vie mhm. mun kama n ye nin baara in sugandi mhm. ɲininkali ɲuman eh, n y'a kɔlɔsi k'a fɔ ko bibi in na an bɛ yɔrɔ min na mhm. mɔgɔw mago bɛ jukɔrɔmadondonni na ah. mɔgɔw mago bɛ dɛmɛ na mhm. ka d'a kan k'a fɔ ko bɛɛ ye kalan kɛ dɔw yɛrɛ ye kalan janw kɛ mhm. dɔw yɛrɛ fana ma kalan kɛ nka baara sɔrɔ bɛ ka k'u ma baara ye eh, o kama an y'a ye k'a fɔ dɔnniya min b'an bolo dɔnniya min b'an na an ka fɛɛrɛ tigɛ ka o mɔgɔ masinaw dɛmɛ k'u dɛmɛ u ka se ka bɔ u yɛrɛ la k'u dɛmɛ u k'a dɔn u ka laɲiniw ye min ye eh, min b'a to eh, u yɛrɛ fana ka se ka bɔ u yɛrɛ la sabula bɛɛ ni hɛrɛ ka kan n'i ko hɛrɛ i ko ko fɛɛrɛw Ɔ an ka baara de ye o fɛɛrɛw waleyali ye pour que o mɔgɔ masinaw ka se ka sira sɔrɔ u fana ka nimisiwasa sɔrɔ komi tɔw b'a sɔrɔ cogo min na. Awɔ.
D'accord. Ee nka danfara jumɛn de bɛ orientation professionnelle ale ni coaching de vie ni ɲɔgɔn cɛ? Ayiwa danfara bi nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ. Unhun. An b'a daminɛ ni coaching de vie ye. N'i ko ko coaching de vie i ko ko ka mɔgɔ dɛmɛ. n'i ko ko dɛmɛ i ko ko k'a dɔn fɔlɔ a tigi bɛ situation jumɛn na a bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna na est ce que a tigi hakilina lafiyalen don wa est ce que a b'a fɛ ka ko min kɛ a kow ɲɛnen don a bolo wa walama a ɲɛnen t'a bolo wa coaching de vie jɔyɔrɔ ye o ye eh, ka a to mɔgɔ ka o ɲininkali ninnu tengu i yɛrɛ la n'o ɲininkaliw tenguli la a ka ca a la fɛ i b'a dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye n'i ko ko e yɛrɛ ye jɔn ye c'est comme si euh, dɔnniya minnu b'i la est-ce que u bɛ bɔli kɛ pour que i ka se ka bɔ i yɛrɛ la wa euh, walama dɔnniya minnu b'i bolo est-ce que i bɛ se euh, u waleyali ɲuman na pour que i ka se ka nafa sɔrɔ a la wa donc coaching de vie bɛ boli o kan an b'o baara kɛ pour que ka mɔgɔw dɛmɛ u k'a faamuya k'a fɔ ko pour que i ka se ka bɔ i yɛrɛ la f'i k'i yɛrɛ dɔn f'i k'a dɔn e yɛrɛ bɛ mun dɔn est ce que i bɛ min dɔn a bɛ se ka fɛn s'i ma ou bien a tɛ se ka fɛn s'i ma donc coaching de vie bɛ boli o kan mais n'i ko ko euh, mentoring mhm. i ye fɛn wɛrɛ fɔ ah. eh, kelenw tɛ ka da mun kan mhm. mentoring bɛ waleya baara hukumu kɔnɔna na mhm. a ka ca a la fɛ i bɛna sɔrɔ baarakɛyɔrɔ kɔnɔna na sisan eh, mɔgɔ kura dɔ bɛ yen min ye baara daminɛ mais a m'a matarafa fɔlɔ mais dɔ wɛrɛ bɛ yen min mɛnna a la kosɛbɛ ale ka dɔnniya ka bon donc ale principe ye jumɛn ye ka mɔgɔ kura kalafa mɔgɔ la mɔgɔ min b'a dɔn ka ban pour que min b'a dɔn o ka se ka min t'a dɔn jukɔrɔma don don a k'a dɛmɛ pour que a ka se ka baara taabolow faamuya a ka se ka baara kɛcogow matarafa walima min b'a to a yɛrɛ bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la ka na se yɔrɔ la min na min bɛ k'a jukɔrɔma don don f'o yɛrɛ fana ka nimisi wasa sɔrɔ donc coaching de vie ale ni euh, euh, orientation professionnelle ni mentoring bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ yɔrɔ dɔ la nka n'i ye orientation professionnelle ta i ko ko mun i ko ko minnu bɛ baara kadara kɔnɔna na est ce que u bɛ baara min na u t'a fɛ k'a falen wa walama u yɛrɛ ma baara daminɛ fɔlɔ u bɛ kalan na a ka kan u k'a dɔn depuis u ma tila kalan na mun de ka ɲi olu ma baara hukumu kɔnɔna na donc n'i ye nin fɛn ninnu fara fara ɲɔgɔn kan a ka ca a la fɛ n'i y'u ɲini k'u dɔn n'i ye baara daminɛ i bɛ nimisi wasa sɔrɔ
nka nin baara ninnu ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a kɛ sisan est ce que kalan de bɛ a kama walasa i ka se ka kɛ nin baarakɛla ninnu ayiwa eh, n'i ko ko ka mɔgɔ jukɔrɔma don don mhm. eh, an bɛ ka baara min kɛ baara nɔgɔn tɛ mhm. eh, kalan jɔnjɔn tɛ yen bi bi na an bɛ yɔrɔ min na mais a baara bɛ sen na mhm. n'i ye kalan yɔrɔ bɔ a la i ko ko faamuya mɔgɔ minnu b'a kɛ a ka ca ala fɛ mɔgɔw don minnu mɛnna baara kadira kɔnɔna na donc o mɛnni in b'a to u hakili fɛrɛlen don kosɛbɛ o hakili fɛrɛ b'a to u bɛ se ka don mɔgɔ wɛrɛ jigiya kɔrɔ ka fɛnw kala a tigi kun fɛn minnu b'a to a tigi bɛ se ka sira sɔrɔ ee kalan awɔ kalan fana jɔyɔrɔ b'a la bi bi in na fɛnw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu ye kalanw ye nka kalan janw tɛ kalan kunkuruninw don ka taa kalo kelen kalo fila kalo saba la min b'a to minnu bɛ jukɔrɔma dondonni kɛ u ka se ka a dɔn fɛɛrɛ jumɛn wɛrɛ b'a to fɔlɔ i k'a dɔn mɔgɔ bɛ degun kɔnɔna na kelen fila n'i ye fɛɛrɛ ninnu waleya i kan ka mun kɛ pour que a tigi ka se ka bɔ a yɛrɛ la ou bien n'a y'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ degun kɔnɔna na a yɛrɛ lafiyalen don ka ban mun bɛ se ka kɛ pour que a ka lafiya in ka se ka sabati ka tɛmɛ o bɛɛ kan donc o kalan labɛnniw bɛ sen na min b'a to a baara ka di minnu ye olu fana ka se ka don a la nka a tɛ taa An bɛ fɛn min wele a tɛ taa faamuya kɔ a tɛ taa mɔgɔ dɔnni fana kɔ nka est ce que psycho fana bɛ a la walasa ka se ka mɔgɔ kalan ka kɛ coach ye olu ni a ɲɔgɔnna caman ayiwa n'i ko ko an minnu bɛ jukɔrɔma dondonni kɛ psycho t'a la en principe hali ni psycho kan ka k'a la a bɛ dépend dɔrɔn connaissance ko yan fan fɛ a ka kan n'i ko k'i bɛ mɔgɔ jukɔrɔmadon i yɛrɛ ka dɔ dɔn n'i tɛ dɔ dɔn i tɛ se ka dɔ fɔ dɛ u bɛ a mɛn a bɛ mɛn ka caya j'allais dire mɔgɔ b'a ɲininka yala mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka jukɔrɔma dondon ka daminɛ san hakɛ jumɛn na bɛɛ bɛ jukɔrɔma dondon denmisɛnnin fitinin bɛ jukɔrɔma dondon cogo min na mɔgɔkɔrɔba fana bɛ jukɔrɔma dondon ten ka d'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka ye fili kɔnɔ i ka diɲɛlatigɛ wagati bɛɛ la bamananw ko ten ko denmisɛnnin bolo ko ko ɲuman k'o de bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛ denmisɛnnin mana faamuyali kɛ ka joona a ka ca ala fɛ a yɛrɛ fana bɛ se ka mɔgɔkɔrɔbaw jukɔrɔma dondon denmisɛnnin fitinin fana ka kan ni jukɔrɔma dondonli ye ka da mun kan sabula mɔgɔya yɛrɛ tɛ sabati eh, ni lamɔ tɛ mɔgɔ la mɔgɔya yɛrɛ tɛ sabati n'i tɛ taa fan dɔ yɛrɛ la eh, a bɛ fɔ wagati dɔ la ko eh, mɔgɔya sigilen don yɛrɛdɔn kan yɛrɛdɔn in tɛ dɔwɛrɛ ye o yɛrɛdɔn in ye lamɔ sabatiko ɲuman de ye an ka société yɛrɛ n'i y'a ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ ko an sinsinna lamɔ kan kosɛbɛ lamɔ in généralement a bɛ mɔgɔw permettre u ka taa fan dɔw yɛrɛ la u ka se ka bɔ u yɛrɛ la wa a ka ca ala fɛ u ka nafa s'u yɛrɛ ma u ka nafa se u jɛɲɔgɔnw fana ma o nka aw ka sarako u bɛ cogo jumɛn de la ayiwa n'i ko ko sara wagati dɔ la kuma ka ca dɔɔnin sabula an ni minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a caman bɛ yen an tɛ wari minɛ u la sabula an bɛ baara min kɔnɔna na nin baara kura don an ka jamana kɔnɔ o kama an bɛ mɔgɔ minnu jukɔrɔma dondon daminɛ na an tɛ fɛn minɛ u la pour que u yɛrɛ k'a dɔn fɔlɔ an bɛ ka baara min kɛ baara sugu jumɛn don ni u y'a nafa dɔn o waati la an bɛ sɔrɔ ka sarali don a kɔnɔna na ayiwa mais minnu bɛ a ko dɔn ka ban olu bɛ sarali kɛ Bon sarali in suguya fila b'a la suguya fɔlɔ ye jumɛn ye suguya fɔlɔ ye baara kɛ o kɛ i bɛ wari sara suguya filanan ye minnu ye mɔgɔ kuraw ye entrepreneuriat kɔnɔna na n'u mago bɛ jukɔrɔma dondon la an k'u dɛmɛ u ka se ka sira sɔrɔ u ka se ka bɔ u yɛrɛ la u fana ka se ka nafa sɔrɔ olu an bɛ partenariat de signer olu fɛ min b'a to an tɛ wari minɛ u la yɔrɔnin kelen an b'u jukɔrɔma don don fo wagati min na an k'a ye nafa bɛ ka don na donc o wagati la ɔ wari o wari mana don eh, purutinimi ko la ka dɔ lase an yɛrɛ ma sabula n'i ko baara ye ko k'a nafa
nka aw ka nin baara ninnu gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan kosɛbɛ a kɔnɔna na ayiwa baara kɔni ni gɛlɛya tɛ ban mhm. gɛlɛya kun fɔlɔ ye min ye fu ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ mhm. Ee mɔgɔ caman bɛ yen u b'an contacter k'a fɔ n mago bɛ nin na n mago bɛ nin na n'i ye fɛɛrɛw don u kɔrɔ a bɛ se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u b'u kɔ don i la sabula olu yɛrɛ fɛ e kan k'a kɛ olu ye fu fu kɔni tɛ ban diɲɛnatigɛ la mɔgɔ kan ka ɲɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma o ye kelen filanan o ye jumɛn ye a ka ca a la fɛ i bɛna sɔrɔ an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkulu tɛ yen min b'a to an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka yɔrɔ jan filɛ ka se ka porogaramu sigi sen kan min b'a to mɔgɔ minnu bɛ s'an ma u ka se ka da an na kosɛbɛ kelen u ka se an fana ka se ka u dɛmɛ ka se yɔrɔ la min b'a to an bɛɛ ka nafa bɛ bɔ a la wa jamana yɛrɛ ka nafa bɛ bɔ a la nka ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin sifinlakaw ma ayiwa n'i ko ladilikan a caman bɛ yen nka n b'a kɛ kunkurunnin ye eh, bi bi in na n bɛ se ka min fɔ sifinkaw c'est que mɔgɔ man k'i dulon kalan dɔrɔn na mɔgɔ kan ka bolola baara dɔ boloda gɛrɛfɛ sabu kalan dɔrɔn tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la o ye kelen ye filanan mɔgɔ kan'i tɛgɛ fila da i sen kan ko n y'a ɲini k'a ɲini fo ka dɛsɛ ayi baara ɲini fana ye kalan de ye o baara ɲini fana kɛcogo de bɛ a la o eh, N bɛ misaliya ta a ka ca ala fɛ n bɛ mɔgɔ caman dɔn minnu sera ma i bɛn'a sɔrɔ kalo yɛrɛ kɔnɔna na olu bɛ baara ɲini siyɛn kelen siyɛn fila n'u ma wele dɔrɔn u découragé u b'u bolo b'a kɔrɔ o ye fili de o n'i ko ko baara ɲinini i bɛ se ka semaine o semaine i ma baara ɲini sɛbɛn bila a ka dɔgɔya ka dɔgɔya a man ka jigin wɔɔrɔ jukɔrɔ o b'a to a ka ca ala fɛ n'i y'o kɛ et puis a kɛko ɲuman na i bɛ sira sɔrɔ fura foyi ti a la o kumana u k'u cɛ siri hali bi u k'a dɔn fana ko entrepreneuriat fana ye bɔda dɔ ye a ma nɔgɔ c'est vrai mais ni fɛn min nɔgɔyara dɔrɔn diya t'o la wa nafa t'o la o kumana u ka o yɔrɔ jateminɛ n hakili la n'an taara o bolo fɛ a ka ca ala fɛ bɛɛ bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ an kɔni bɛ yan an ka baara ye dɛmɛni ye ni minnu sera an ma n'an bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ ni ala sɔnna ma ni mɔgɔ minnu mago bɛ aw la sisan u bɛ se k'aw lasɔrɔ cogo di ayiwa an bɛ bɔlɔlɔ kan an ka baara kun fɔlɔ bɛ kɛ bɔlɔlɔ kan n'u k'o ma ko internet an ka site bɛ yen n y'a f'i ɲɛna daminɛ na n ko an ka entreprise ye asprest ni mɔgɔ min yɛlɛla bɔlɔlɔ kan a ka ca ala fɛ n'i ye asprest eh, composé mhm. i bɛ an lasɔrɔ walama n'i ye ne yɛrɛ tɔgɔ eh, tapé bɔlɔlɔ kan mhm. n'o ye nuhu ture ye mhm. a ka ca ala fɛ i bɛ n lasɔrɔ ɔ o tɛmɛnen bɔlen a la numéro de téléphone b'an bolo nka n bɛ kelen di eh, n'o ye 70 23 43 91 a ka ca ala fɛ n'i y'an laɲini nin sira ninnu fɛ i b'an lasɔrɔ wa dɛmɛ minnu bɛ an bolo kan minnu bɛ kɛ fu la an b'olu kɛ mɔgɔw ye fu la nka minnu ka kan ni sara ye ayiwa an b'olu fana filɛ eh, ji ɲɛma jɔlen na ayiwa kuma filɛ o sara olu bɛ kɛ i n'a fɔ cogoya jumɛn de la sisan ayiwa n y'a f'i ɲɛna eh, n ko saracogo fila bɛ yen saracogo fɔlɔ ye eh, an mana activité fɛn fɛn kɛ dɔ bɛ sara a bɛ se ka taa pourcentage kunda mais ko bɛɛ ye bɛnkan de nka mɔgɔ dɔw bɛ minnu an n'u bɛ partenariat kɛ partenariat kɔnɔna na a ka ca ala fɛ an tɛ wari minɛ sabula an bɛ an jigi da ɲɔgɔn kan o la ni an bɛ ko minnu kɛ n'o bɛ o mɔgɔ masinaw concerné an b an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛn b'u fana bolo ka kɛ wagati min na an fana bɛ fara u kan k'u dɛmɛ k'o ko kɛ donc o b'a to wariko kuma tɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ sabula n'i ko ko baara i ko ko jɛɲɔgɔnya o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na ni wariko kuma tɛ fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de bɛ yen ni o partenariat sugu de t'an cɛ sa wariko kuma bɛ fɔ n y'a fɔ daminɛ na n ko n'i ko ko wari minnu bɛ daminɛ na an tɛ se k'a f'u ɲɛna k'u ka wari sara ye sabula n'i k'u ka wari sara ko daminɛ na a bɛ na ni gɛlɛya ye bon pour que k'o éviter an b'a to u ka se yɔrɔ la yɔrɔ min b'a to u bɛ revenu dɔɔni sɔrɔ ɔ o la sa an bɛ sɔrɔ k'a jateminɛ a bɛ taa bolo de o tɛ baasi ye nka yanni an ka kuma kuncɛ komi aw yɛrɛ ka baara sinsinnen don ka sifinnakaw dɛmɛ olu ni a ɲɔgɔnna caman laɲini jumɛn de b'e bolo ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma nin baara ninnu cadre kɔnɔ ayiwa laɲini ka ca nka n b'a kɛ kelen ni fila ye u ye belebele kɛ u ye belebele kɛ sabula u ye structure sigi sen kan n'o ye baaradaw ye minnu bɛ entrepreneurs dɛmɛ kosɛbɛ nka ne hakili la n'i ko ko dɛmɛ kɛcogo de fana bɛ dɛmɛ na n'i ko ko dɛmɛ minnu dɛmɛ ɲɛsinnen don minnu ma a ka kan i k'u ɲininka u yɛrɛ kunkanko ye jumɛn mun de bɛ se ka kɛ u ye min b'a to u ka baara bɛ ɲɛ u bolo sabula an bɛ ka baara min kɛ nin faso jɔ baara de don ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ k'a jukɔrɔmadondon ne hakili la sara t'o la ee, o kama an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka gɛrɛ anw na mhm. an fana b'u laɲini ni ala sɔnna ma nka ee, ne hakili la an bɛɛ bɛ jamana taaɲɛ de kɔ n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan ni gouvernement an bɛ se ka dalafalenfalen kɛ min b'a to u bɛ se k'an dɛmɛ i n'a fɔ kalan tasira mhm. i n'a fɔ eh, minan tasira fɛn caman wɛrɛw min b'a to an bɛ se ka jamanaden tɔw dɛmɛ pour que eh, bi bi in na an bɛ chômage cadre minnu kɔnɔna na an bɛ difficulté économique financière minnu kɔnɔna na an ka se ka jeunes tɔw dɛmɛ n'o ye sifinnakaw ye u fana k'a faamuya k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka bɔ i yɛrɛ la ka sɔrɔ i ma siri mɔgɔ wɛrɛ la awa d'accord kuma wɛrɛ foyi wɛrɛ t'i bolo ka fara nin kan ayiwa eh, ni fɛn bɛ yen n b'a fɛ ka anecdote nin dɔ fɔ joona joona eh, a bɛ kalo fila bɔ dɔ ye n wele sungurunnin dɔ don a ko ka dɛmɛ don a ma k'a mago bɛ wari la ko degun dɔw bi a da la k'a bɛ fɛ k'o degun wuli ne kama n ko fɛɛrɛ bɛ n bolo n'a tɛ k'a ma baasi ye a ka se n ma ne ni pharmacie caman bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛna ale ni olu ɲɛ jira ɲɔgɔn na ɔ wagati ni wagati a bɛ se ka taa nin wuladafɛlaw fɛ k'olu ka yɔrɔw furan ka jɔsi a bɛ sɔrɔ min kɛ o la o sɔrɔ bɛ se k'a permettre a k'a ka degun wuli ka bɔ a kan o tɛmɛnen kɔfɛ a ka se ka hali peut-être kalan wɛrɛw boloda min b'a to a bɛ lafiya wa a yɛrɛ bɛ se ka ko wɛrɛw boloda min bɛ hɛrɛ se a yɛrɛ ma a bɛ hɛrɛ se a jɛɲɔgɔnw ma nka n kamana ganna ka da mun kan a tigi ye n jaabi ko ale tɛ baarakɛla ye k'ale tɛ baarakɛla ye o ye n kamana gan kosɛbɛ n bɛ fɛ ka min fɔ ka fara a kan mɔgɔw k'u hakilinaw falen sabu n'i ko ko jɔn bi bi na jɔn tɛ mɔgɔ ye min minɛnen don mɔgɔ wɛrɛ fɛ mhm. ka siri jɔn ye mɔgɔ ye min hakili ma dayɛlɛ jɔn ye mɔgɔ ye min hakili la ko baara bɛ mɔgɔ baara tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la ko mɔgɔ kan ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la mhm. ni an ye nɔgɔya bɔ an ka taabolo la n hakili la sifinnakaw bi bi na u ka problème fanba ye o ye n'u y'o bɔ u ka taabolo la hakili la lafiya fanba bɛ sɔrɔ n tun b'a fɛ ka nin de fɔ kuma kuncɛ la o diyara an ye lamɛnbagaw hakili la aw ye caman faamu an ka bi baro ninnu na ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw k'an bɛn don wɛrɛ n'ala sɔnna a ma